Eris in Nùgoro, in sa sala de su Cussizu Comunale, ant presentau su progetu Mastru Torra. Su programma finantziau dae sa Regione pro mèdiu de s'Assessorau de su Traballu e de sa Formatzione Professionale chi at a mandare dae innantis Ifold. Sos funtzionàrios de s'Ifold ant presentau sos puntos a fundamentu de su progetu chi at s'obietivu de promòvere esperièntzias de traballu in continente o in Europa. Sas àreas temàticas sunu bàtoro, agroalimentare, turismu sostenìbile ambientale e culturale, energias rinnovàbiles, biotecnologias e farmacèuticu. A su progetu ant a poder partecipare sos zòvanos, inocupaos o disocupaos, e pessones in mobilidade, chi apant una cualìfica professionale, diploma de maturidade o de làurea, residentes in Sardigna, cando presentant sa dimanda, sos postos a disponimentu sunu setantatres e s'esperièntzia de traballu at a durare duos meses. Àteros chimbantatres postos sunu destinaos a imprendidores, manager e lìberos professionistas e pro issos s'esperièntzia de traballu at a èssere de deche dies. Bintitres postos imbetzes sun pro pessones ocupadas e s'esperièntzia at a durare unu mese. Su programma previdit su finantziamentu de sas ispesas de viazu pro corcare e manicare pro totus. Sas dimandas si podent presentare intro su trinta de làmpadas. Àteras novas si podent acatare in internet a s'indiritzu www punto maistru torra punto com. Una misura pro azudare sas impresas in unu mamentu de dificultade de su cumpartu artesanu. Custas sas paràgulas de s'assessora de s'Artesania, Turismu e Cummèrciu Barbara Argiolas a pustis chi sa Giunta regionale at aprovau sa delìbera chi previdit modìficas retroativas a sa disciplina chi pertocat sos contributos in favore de sas aziendas chi fachent investimentos cunforma a sa leze regionale chimbantunu de su novantatres. A manera particulare, sa delibera intervenit in sos vìnculos prevìdeos dae sas diretivas aprovadas in su duamiza e ses pro sa cuntzessione de agevolatziones chi an postu s'òbrigu de impreare machinàrios e o atretzaduras a su mancu pro sete annos dae sa data de sa presentatzione de sa dimanda de contributu e a su mancu pro dechesete in casu de laboratòrios comporaos o acuisios. S'economia, nata s'assessora Argiolas, est mudada meda in sos ùrtimos dec'annos e duncas fintzas sos bisonzos de sas impresas pro abarrare in su mercadu sun mudaos. Amus cussiderau chi fit netzessàriu a intervènnere in sas proceduras ca sos vìnculos de impreu intraos chin sas modìficas de su duamiza e ses como sun esageraos, finas cussiderande sa crisi chi est connoschende oje su cumpartu de s'artesania sardu.

Sos carabineris an firmau su zòvane in unu postu 'e bloco in Siniscola, l'an percuisiu e l'an acatau mariuana, zae partia in doses, pronta a la bèndere. Sos militares an acatau peri una pistola iscatzacanes, batos chentos re, batos chentos euro, totu sos trastos pro pesare e partire sa droga. A pustis de sas formalidades de leze, a su zòvanu l'an dau sos arrestos domiciliares isetande su protzessu pro diretissima. Sos bichinaos nugoresos de Sant'Unofre, Tribunale, Su Cursu, Mughina, Monte Jaca, Giardinetos, Carrera Manzoni e Catte, Prata Mameli, de su decheoto de maju sunt peleande chin s'abba, a pustis de s'ordinàntzia de su sìndicu Andrea Soddu chi at proibiu s'impreu de s'abba de sa rete pro fàcher a manicare, mentres si podet impreare pro lavare cosa 'e manicare, pro si lavare sa pessone e pro sa domo. Custa emergèntzia ìdrica est cajonande problemas e gastos in prus a sos residentes e a sas aziendas chi traballan in sos bichinaos interessaos dae s'ordinàntzia e pro como non s'ischit mancu cando sos valores de s'abba an a torrare in sa norma. Oje in Cussizu Regionale sa cussizera PD Daniela Forma, at presentau un'interpellàntzia ue pedit a s'assessore regionale de sos traballos pùblicos de intervènnere chin Abbanoa pro torrare cantu prima s'abba potàbile a sos bichinaos nugoresos. Binchende in trasferta chin su puntègiu de setantunu a sessantachimbe su Serramanna, sa pallacanestro Nùgoro s'est sarvada in su campionau regionale de Serie D. A pustis de sa bìnchida chin su puntègiu de setantanobe a chimbantaduos in su campu de sa Palestra Coni de Nùgoro, sos sirbones chin cust'ùrtima bìnchida ant tancau sos contos, mentres sos campidanesos fin custrintos a bìnchere a mala boza pro sichire sos isparègios. Sos sirbones ant cumintzau bene, binchende sa prima fratzione chin su puntègiu de decheoto a bìndighi, sa sicunda pro dechesete a sèighi e sa 'e tres dechesete a ùndighi. Su Serramanna at bintu petzi s'ùrtima de fratzione. Sos Sirbones duncas si ch'an ghirau una bìnchida chi si balet sa sarvesa.